a silamɛw an sigira hɛrɛ la yarabi ala k'an wuli hɛrɛ la ala ka an sago di an ma ala k'an bɛɛ laban ɲɛ ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala rasul eh, an bɛ ala tanu ka segin ka ala tanu ka ala barika da ka ala wale ɲuman dɔn segu yan nin don ni o bɛnna le 11 mars 2019 an bi an baw ka kɛnɛ kan n'o ye jamiyata ansar dinil islamiya musow ka kɛnɛ ye euh, an bi foli ɲɛsin segu bɛɛ ma an karamɔgɔ minnu bi yan hmm. an ka limamuw an ka duba kɔrɔ mɔgɔw hmm? an ka tasawufu bonda mɔgɔw an ka foli bɛ a bɛɛ ye o kɔfɛ an b'an ka foli ɲɛsin an ka otoritew ma hmm? ka ta guvɛrnɛri la ka na mɛriw la ka na depitew la ka na dugutigiw la ani dugutigi kankɔrɔsigiw an b'a bɛɛ fo an ka foli b'u bɛɛ ye an ka nin baara in kɔnɔ a bɛɛ y'a seko kɛ u bɛɛ sara bɛ ala bolo jamiyata ansar dinul islamiya segu an ka foli b'u ye an ka foli bi jamiya bɛɛ ye mali kɔnɔ ani sous région na minnu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka u bolo di segukaw ma pour que nin baara in bɛ se ka sabati cogo min na u sara bɛ ala bolo su in na n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na an bɛ musow de ka kɛnɛ kan n'o y'an baw ye o ye kɛnɛ belebeleba de ye dan ti kɛnɛ min na n y'a fɔ siɲɛ caman hmm? an ka kira kisi nɛɛma b'a ma a ko mɔgɔ si tɛ se ka muso bonya hmm? fo mɔgɔ min ka bon muso ye fɛnba de ye fɛn min ka kan ni bonya ye fɛn min ka kan ni ladon ye hmm? fɛn min ka kan ni tɔbɔtɔli ye o de la siɲɛ caman hmm. ne bɛ wele da silamɛ bɛɛ ye kɛrɛnkɛrɛn ma jamiyata ansar dinil islamiya cɛw ye muso fila ni saba tɛ hali ni muso kelen dɔrɔn b'i kun hmm. hakɛba de b'i bolo kojugu hayidara hɛrɛ caman bi yɛlɛmɛ k'a kɛ tɔɔrɔ ye buguridalaw ni moriw t'a caman bɔyɔrɔ dɔn u b'a fɔ ko dabali don fadenw y'a kɛ tan badenw y'a kɛ tan mais mɔgɔ yɛrɛ bɛ min da i yɛrɛ kan hmm. i jugu tɛ se k'a da i kan musow ye amana de ye u ka kan ka kɔlɔsi n ye mun fɔ jamiya ɲɛna u k'u hmm. janto ni muso kelen bɛ min kunna janko ka se fila ni saba ma gɛlɛya caman bi mɔgɔ sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ a caman ye i ka mɔgɔ maracogo ye ka muso furu k'a bila so kɔnɔ hmm. degun ni tɔɔrɔ b'a kan e yɛrɛ bɛ kɛnɛma k'i sago n'i dungɔ kɛ waliden degunnen don so kɔnɔ o ye hakɛba de ye hakɛ dun tɔɲɔni hakɛ o ti bila ka lahara kɔnɔ o kiri bi daminɛ yan de yan'a ka se lahara maa o maa kɛra maa tɔɲɔba ye i muso don i den don ala ka jɔn dɔ hali ni bagan don hmm. n'i y'a tɔɲɔ n'i y'a tɔɲɔ da la a hakɛ hmm. tanganan t'a kunbɛn eh. n kora daga wolonfila ji la t'a kunbɛn ah. yasi kalan t'a foyi tɛ se ka tɔɲɔli kunbɛn foyi parce que n'i ko n ye tanganan kɛ n na ala de b'i tanga maa tɛ foyi tɛ mɔgɔ tanga ni ala tɛ ɔ tɔɲɔli bɛ tanganan de bɔ i la hmm. fɛn o fɛn t'i sɔrɔ a b'i sɔrɔ tɔɲɔli man ɲi a y'a janto nin na a kana ɲɔgɔn tɔɲɔ tɔɲɔli man ɲi n'i binna maa o maa kan k'a tɔɲɔ ala t'i fa fiyewu hmm. fo a ka fɛn k'i la min ka bon ye min k'a tigi la ye o bɛ kɛnɛ kan tɔɲɔli man ɲi o de ye du caman ci o de ye garisɛgɛ caman nagasi o de ye hɛrɛ caman bali tɔɲɔli tɔɲɔli dɔ ye k'a bɔ i la k'a se maa ma ye tɔɲɔli dɔ ye dusukun yɛrɛ juguya ye ne bɛ fɛ karisa ka sa n tɛ fɛ karisa ka hɛrɛ sɔrɔ o tɔɲɔli o ye ala kelen niyɔrɔ de ye e tɛ se ka tɔɔrɔ s'a ma n'i bolo ye nka i dusukun na n t'a fɛ de a ye hɛrɛ min sɔrɔ a ma bɛn ne ma i ni ala de bɛ ɲɔgɔn na o ye hasidiya ye hasidi mago ti ɲɛ fiyewu fiyewu tuma na n bɛ fɛ ka min fɔ cɛw ye a ye musow mara ka ɲɛ a ye hinɛ u la a seko la a ye yiriwali k'u ka sokɔnɔna na ni ala sɔnna hmm. ala bɛ hɛrɛ kɛ a yɛrɛw ye kɛnɛ kan o ye tiɲɛ aha wulibali don o la a ka kan waajuli tɛ an b'a fɔ cogo min na ala ko tan kira ko tan dalilu bɛ ta yen de mais diɲɛ yɛrɛ bilama o bɛ maa wasa hakilima wasa wajuli ye diɲɛ yɛrɛ bilama o bɛ hakilima wasa wajuli ye min ɲinina karamɔgɔw fɛ u ka ala ta lase mhm. sɔrɔ journalisiw ka ɲininkali kɔnɔna na u ye fɛn caman fɔ segu k'u t'a dɔn o ko o kow bɛ se ka kɛ yan cogo min na n'o ye dulɔ warali ye ani fɛn wɛrɛw an ko o tɛ kabako ye o segu waliyudugu don maabaw ka dugu don ɲarɔ karamɔgɔw tɛmɛna yan basidi sosow tɛmɛna yan taliw tɛmɛna yan duba caman bɛ yan min cɛ belebele belebele belebele dama de kun bɛ yen o ka ca hayidara segu kun dɔnnen bɛ n'o ye ka kɔrɔ mais o wajibiyalen tɛ ala kan hmm. tuma min na ala ko nabila iburahima ma ko n bɛn'i k'i ka jama ɲɛmɔgɔ ye hmm. n bɛn'i kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye i ka mɔgɔw ɲɛfɛ ibrahima ko ala diyara a ye ko wa min zuriyati a y'a fɔ nka n b'a ɲini i fɛ ala n'i ye ne kɛ n ka jama ɲɛmɔgɔ ye Na. n b'a ɲini i fɛ n denw n bɔnnaw Ɔhɔ. i k'olu yɛrɛ k'u ka jama ɲɛmɔgɔ ye walahi hayidara ala ko cogo di a ko la yanalu ahadi zalimina han a ko ibrahima n t'i nɛgɛn dɛ Na. n y'i k'i ka jama ɲɛmɔgɔ ye na nka k'a fɔ n bɛ layidu d'i ma i denw kan la tɔɲɔnikɛla ti ne ala ka layidu sɔrɔ n tɛ layidu ta tɔɲɔnikɛlaw kan abada eh. n'i den min tugura i la hmm. n b'o k'a ka jama ɲɛmɔgɔ ye oh, oh. i den min mana sira bila hmm. n t'o k'a ye n b'o to yen. Hayidara Hayidara Hayidara. alors gɛlɛya min bɛ anw kan k'i yɛrɛ ta ka mɔgɔw to yen. eh. o de ye kojugu ye o ye tiɲɛ walahi hayidara maabaw bɛ segu yan a ti ban o fo ka diɲɛ wuli kojugu kojugu dɔnnibaa sɛbɛ sɛbɛw bɛ yan kojugu ala ɲɛsiranɲɛna sɛbɛ sɛbɛw bi yan tiɲɛ walahi mais an mana siran ala ɲɛ hmm. an kana dan an yɛrɛ ma fo an ka mɔgɔw fara o ka kan dɔgɔtɔrɔ mɔgɔw farali a kan karamɔgɔ caman ye o bere de bila bɛɛ bɛ siran ni n kumana u b'a fɔ ko karisa ko tɛ u bɛna n fa neni mm-hmm. u b'a fɔ ko karisa ko tɛ u bɛna n ba neni la la ɛ eh, o b'e degun mun na mun mun bɛ yen min ma fɔ i ka kira ma o tɛ yen o tɛ yen walayi Hayidara
ala ko kira ma cogo di ala ka wulibali fɔli la hmm. ko khuzil afwa a y'a fɔ walahi yafa minɛ fɔlɔ wa amuru bil urfi mhm. i ka mɔgɔw bila sira ɲuman kan wa a'rid hmm. anil jahili eh, yafa minɛ mɔgɔw bila ala ka sira kan jahiliw bi min da i kan i kɔ don kana u jaabi kan'u filɛ fiyewu o tuma na hmm. ni bɛɛ siranna aa diinɛ foroko bi dulo a bɔlɔ la dɛ siga t'o la Hayidara
o tuma na naam an ka ala ka diinɛ dɛmɛ hmm? an k'an seko k'a la naam dɔw b'a fɔ hali n'an y'a fɔ u t'a mɛn naam ayi u b'a mɛn kira ma kira y'a fɔ de ye o hmm, hmm, kosɛbɛ kira y'a fɔ de an kɛ ala y'o de fɔ kira ye o innama alaykal balagu wa alayna alhisabu a y'a fɔ Hayidara dɔgɔtɔrɔ Muhamadu foyi t'i kan ci seli kɔ alaykal balag ci se dɔrɔn mɔgɔw y'a mɛn u sɔnna wa i ka sira t'o la mhm. u banna wa i ka sira t'o la wa alayna alhisab
nka jɔnw ɲininkali u jigi tigɛlen u ka se bannen waritigi dalen barangari kɔnɔ faama dalen barangari kɔnɔ alimami dalen barangari kɔnɔ o to ne ala ma o tuma na mun bɛ an kan k'a lase mɔgɔw n'a kɛ wa u tɛna kɛ wa ala k'o t'an ka sira ye Munna an bɛ karamɔgɔw wele ka na min ma an ka wuli k'an jɔ dɔ kɛra kojugu cɛni mana bonya cogo o cogo n'a wulila ko a bɛ ɲɛni kɛ a bɛ dilan kɛnɛ kan walahi kira bɛna don min na sala salam o y'a sɔrɔ cɛni kɛra kojugu dulɔ de bɛ min Makan alikaba dulɔminnaw de b'u fa tewu u julankolon tan ni fila de bɛ kɛ ka alikaba munumunu u falen alors mɔgɔ dɔ bɔli dulɔmin na bi o man ka gɛlɛya parce que a ma kɛ dulɔ den dɛ dulɔden tɛ a y'o tɛ a yɛrɛ de y'i min a bɛ se ka bɔ a la walahi hayidara a bɛ se ka bɔ a la dɛ ala kira nana ka na dulɔdenw de sɔrɔ yen ani dulɔ mɔdenw i fa b'i min hmm. i mɔkɛ kun b'i min joli dulɔ joli b'i mɔkɛ la o y'i fa sɔrɔ ni dulɔ joli ye i fa fana ye e sɔrɔ ni o dulɔ kelen ye joli ye e yɛrɛ nan'i min ani min y'a min a yɛrɛ ma olu ye kelen ye yɛlɛmɛ bɛ se ka kɛ mais yɛlɛmɛ tɛ se ka kɛ k'an to tan parce que ala karamɔgɔw ala ɲɛ b'an dusukun na karamɔgɔw an bɛ wurudi min kɛ su fɛ hmm. ka ala wele hɛrɛ kɛ n ye a bɛ ɲini masa min fɛ a ɲɛ b'i dusukun na kɛnɛ kan hayidara ala ɲɛ b'an na dɛ anw de ta ka gɛlɛn bɛɛ ta ye kojugu kojugu n'i bɛ sugu la n'i ma siran ala ɲɛ i b'i labɛn sini n bɛ n kun sigi dɔ kun nka i birilen i ka misiri kɔnɔ n'i ka kɔlɔsi ye eh. dugu tilalen ko e bɛ si ɲɛna ka ala wele o ka gɛlɛn dɛ parce que i bɛ masa min wele a b'i kalama eh, an ta ka gɛlɛn dɛ i bɛ kuma ala min fɛ hmm. a b'i kalama mɔgɔw de bɛ tromper mais setigi tɛ tromper karamɔgɔw hmm. a ye wuli ka kan amin a ye wuli ka kan tiɲɛni kɛra walahi hayidara tiɲɛni kɛra dɛ kojugu mais denmisɛnw anw tɛ denmisɛn jalaki ayi anw tɛ denmisɛnninw jalaki parce que i nana min sɔrɔ yen ah. o de y'i ka dugujɛ ye o i nana u bɛnna ni waati dɔ de ye bɛɛ y'i bolo bila i kun k'i sigi o la n'olu sera ka min kɛ u faw ɲɛna ni fɛn ma fɔ olu bolo fɛn yɛrɛ t'o la o y'a sɔrɔ mɔgɔw bolo jiginna i bɛ nɛniw mɛn denmisɛnninw fɛ eh. mɔgɔ minnu ka kɔrɔ dɔɔnin a b'i hakili wuli kojugu kojugu hayidara mais k'a sɔrɔ anw ka denmisɛnninya kɛra maa o maa i kɔrɔkɛ walima i fa i wolofa ko tɛ dɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i fa ye filan ye fo k'i sa i tɛ sɔn k'a fɔ hali i dɔgɔnin dɔ ma o ɲɛ na ko dangaden i tɛ sɔn a tɛ kun i la hayidara walahi o ye tiɲɛ hayidara
mɛ a lajɛ yɛlɛmɛw kɛra cogo min na kɛnɛ kan yɔrɔ bɛɛ
o tuma na a bɛ se ka dilan n'an ye tiɲɛni ye karamɔgɔw n'a wulila ala bi sɔn kira kelen de nana sallallahu alaihi wasallam hayidara hayidara a ma na ni muru ye a ma na ni tama ye a se kun t'a ye yɛrɛ a bɛ wele da don min na a kelen de don contre dunuya kɛra hayidara hayidara a y'a miiri k'a lajɛ bani ala kira kelen de nana contre diɲɛ bɛɛ o kɛra hayidara ala y'a dɛmɛ kɛnɛ kan mɛ a dɛmɛna n'a kumakan de ye voilà a ye ci se ci min ka gɛlɛ a fɔ don a nana a sɔrɔ bɛɛ bɛ boli sɔn a yɛrɛ fa b'o la a somɔgɔ bɛɛ b'o la a bɛ si minnu ka so b'o la mɛ ala y'o fɔ a ye i ni mɔgɔw ka jɛ i ni mɔgɔw ka kuma n'i bɛ ko o ko kɛ mɔgɔw hakilila ɲini wa shawirhum fil amri mɔgɔw ɲininka ko an b'a kɛ di nka sa wa iza azamta fatawakkal ala Allah n'i ko i bɛ ne ala kɔni ta lase i sɛmɛ ne ala yɛrɛ lase i terikɛ ɲɛ bɛ kumu i burankɛ ɲɛ bɛ kumu waati jɛ i fa dɔw ye n'i jɔra ala ta kan dɔrɔn i sɛmɛ ala yɛrɛ la tawakkal ala Allah i bɛ kuma ala ka jɔnw de fɛ n'i ye ala ka tiɲɛ f'u ye walahi ala ye hakili min d'u la dɔw bɛ sɔn dɔw bɛ sɔn ni dulɔ warala an tɛ maa wɛrɛ jalaki dɛ min bɛ na ni dulɔ ye an tɛ foyi f'o ye dulɔso bɛ min bolo an tɛ fɛn f'o ye an bɛ fɛn fɔ ala ka so tigiw de ye ala ka so bɛ minnu bolo olu bɛ min cɛkɔrɔba ni min bɛ misiri kɔnɔ hmm. musokɔrɔba min bɛ misiri kɔnɔ olu den de bɛ ka k'a min o baritigi ninnu n'i y'a sɛgɛsɛgɛ kerecɛn hmm. ka dɔgɔ a la dɛ wa tubabu baari ka dɔgɔ a bɛɛ y'an denw ni an balimadenw de ye ami o tuma na ni tiɲɛ fɔra misiriw kɔnɔ selilaw ye cɛkɔrɔba i ti dulɔ min an ti siga e bɛ sa sa e ti dulɔ min kun e ti kojugu kɛ e siranna ala ɲɛ mɛ cɛkɔrɔba nin seliba in n'a ta bɛɛ a dɔn hmm. i den minnu bɛ k'a min tan n'i ma dulɔki bɔ k'a dulon n'i sara tan hmm. seli in ti foyi ɲɛ a t'a ɲɛ dɛ a t'a ɲɛ a t'a ɲɛ o mɔgɔ caman bi sa misiri kɔnɔ a bɛɛ bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ ne m'a fɔ dɛ ala kira de ko sallallahu taala alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi
aw cɛw aw musow aw minnu ko a ye silamɛ ye aw bɛɛ ye bagangɛnna ye i bɛ bagan jumɛn gɛn i denw cɛw i denw ani muso musow i cɛ ani denw an'i ka maradenw aw b'olu de gɛn lahara don baraji ko tɛ dɛ hali n'i ni kiraw ka baraji nana i tɛ siratu tigɛ abada i ye mɔgɔ minnu mara fo olu ka tɛmɛ i ɲɛ fɔlɔ i ye mun f'u ye éducation i y'u bila sira jumɛn kan i ye tabiya jumɛn d'u la mm. i bɛ sɛgɛsɛgɛ nin de la ni maa sɔrɔl'u la min minɛna mm. o minɛ kun bɛ ɲininka aa nin y'a denmuso ye nin tun tɛ dɔwɛrɛ la tulonkɛ kɔ ani walicɛw ala b'i cɛkɔrɔba wele ka na i denmuso minɛna dɛ Ko a tun bɛ tulonkɛ de la e tun bɛ min Hayidara Hayidara e tun bɛ min ee an ɲɛ b'a la ɔ i bɛ se ka bɔ koyi cɛkɔrɔba i bɛ se ka bɔ ɔhɔ i bɛ se ka bɔ ni dalilu sɔrɔl'i bolo Ala ɲɛ kɔrɔ min sabatilen don Naam. i bɛ bɔ dɔgɔtɔrɔ i bɛ bɔ dɛ kira dɔw den y'u kaana pewu o kɛra Hayidara o kɛra dɔrɔn kira dɔw dɛsɛr'u denw na kɛnɛ kan ala ala ye mɔgɔ min ci o dɔw dɛsɛra u ka mara la u dɛsɛra u la nka diɲɛ bɛɛ y'a dɔn k'u dɛsɛra mana cɛkɔrɔba e ka mara b'i bolo cogo di eh. ni nin minɛna ko a kun bɛ cogo di ala dalilu filɛ ne den don ala ne kun bɛ si ɲɛna ninnu kɔlɔsili la n ye ko bɛɛ kɛ n dɛsɛra e ala a ma dogo i la n y'a kɛ tan n y'a kɛ tan n y'a kɛ tan n'olu sabatira ayi e ka foyi t'a la bilen a b'a kɛbaa ni ala yɛrɛ cɛ a nka den kanu muso kanu o de ye e dɛsɛ k'i den mara k'a k'i sago ye fo denw tiɲɛna tan a bɛ gɛlɛya dɛ kojugu o ye marakɛlaw ye mais karamɔgɔw ta ka jugu o ye bilahi ee jalamugu bɛ kun caman na hmm. lahara i b'u ye janɛmɛ maliki bolo ala kira de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ne ka dalilu bi bɔ yen de kira ko hmm. el ulama'u hmm. umana ullahi ala khalqihi wa hum bihim za'im a y'a fɔ Haidara nin kumakanya kelen in kuma juguba fɔra
kuranɛ fana nana n'a ye allazina yaktumuna ma anzalnahu minal bayyinati wal huda eh. n'i y'a a y'a lajɛ ala bɛ ka ka min fɔ ani kira ye min fɔ a hadisa la kuma jugu don dɛ

Jabbar. Haidara. Ko bi ban. Ko bi ban. Walahi. Kira ko ne ka waati sera ne kɔni bɛna taa. Naam. Nka Ala ko ma. Naam. Ko a ye ne kɛ ka na aw yɔrɔ ka na aw bagabaga ko a ka wale jugu dabila. Naam. Nka a ko ma tuguni kuranɛ kɔnɔ ko hmm. wali kulli qawmin hadi. Nka a ko jamakulu o jamakulu mana na. Naam. Ko a bɛ kandabaa d'u ma. Tiɲɛ. o tumana dɔnnibaw aw de kɛra ala ka homme de confiance ye ala ka danaya mɔgɔ min bɛ ala bolo dugukolo kan hmm. ni muhamadu kɔfɛ oh. n'ala jigi b'a kan ko a ka diinɛ ti tiɲɛ hmm. o ye aw karamɔgɔw ye wa k'a dɔn lahara don ala b'a ɲininka dɛ ko a ye mun fɔ kunfinw ye amin jabbar a ye mun fɔ kunfinw ye ɛ an ye mun fɔ kunfinw ye a ye seli walahi a ye jaga bɔ a ye wuruji kɛ o de fɔra Haidara a ye arakan fila seli ka kula siɲɛ tan ni kelen kalan i bɛ bɔ i jurumu na komi i ba y'i wolo don min an y'o de fɔ kunfinw ye walahi Haidara Haidara Haidara i janto misiri la dɛ kana misiri bila dɛ ko ten i janto misiri la walahi Haidara anw ye nin de fɔ kunfinw mm-hmm. jabbar mɛ min bɛ seli tiɲɛ dun hmm. min bɛ sun tiɲɛ dun min bɛ jaga ni hiji tiɲɛ dun el mazalim el mazalim cɛ dɔ nana kira ɲininka kisi nɛɛma b'a ma hmm. a ko kira ma ni ne ye jihadi kɛ n ma segin kɔ n ye bamuru ta ka ɲɛsin cɛw la k'u fa fo ka taa n yɛrɛ fa ko n ka ko bɛ cogo di n bɛ don alijinɛ na wa kira ko a ma ko i bɛ don alijinɛ na cɛ y'a kɔ don ko a bɛ taa kira ko na yan dɛ a ko cɛw i y'a fɔ cogo min na n'i y'a kɛ ten i bɛ don alijinɛ na ko fɔ n'a kɛra hakɛ ye dɛ eh. fɔ illa dayna o ye hakɛ de ye fɔ n'a kɛra hakɛ ye dɛ fɔ n'a kɛra hakɛ ye ni maa ka hakɛ kɔni b'i fɛ hmm. ni maa ka hakɛ b'i fɛ n sara jihadi la t'o ban dɛ hayidara hayidara sedu suya ah. sedu suya ka bon sacogo bɛɛ ye ah. mais oh. i taara ni mɔgɔ minnu ka hakɛ ye sedu suya t'i kisi o la abada ayi fo i ka wale hakɛ segin a tigiw ma fo a ka juge eh, o ye wulibali ye ɔ an ɲinɛna hmm? ka nin de fɔ an tanbakiyara ka ala ka nin tiɲɛ de fɔ mais ala de ye kira bila ko ka sɔn nɔgɔya kɛ ko a ye kuma mɔgɔw fɛ ni sɔn nɔgɔya ye a ye mɔgɔw wele ni hakili ɲuman ye ka na ala ka diinɛ ma aa mais a sera yɔrɔ dɔ la a ye fɛn dɔ fɔ kira ye kun dɛ

u tɛ bɛ dugu la u bɛ min na o ni ne ala ta tɛ kelen kan'u to yen dɛ waguluzu alayihim a giriya u kan yɛrɛ de a giriya kuma jugu f'u ye kuma jugu f'u ye aa karamɔgɔ ne hakili la a fɔra ko takifili la bɛ

kodɔnna hmm? ko ɲɛ kɔmini b'o bɔ mɔgɔ min bɛ ko dɔn hmm? n'a bɛ ka ka kojugu kɛ n'a n'i ɲɛ bɛnna n'i y'i ɲɛ kɔm'a ye hmm? a b'a jɔ o ye kodɔnna ye ko nka mɔgɔ ye naani de ye fɔlɔ ye kodɔnna ye n'i y'i ɲɛ kɔmi o b'a dabila a ko filanan bɛ yen i bɛ kuma a fɛ heyi nin dabila sa n'i y'o f'o ye o fana b'o dabila mm, mm. sabanan mm. i b'a fɔ de ni n bɛ bere kɛ k'i ta tiɲɛ sisan eh. mm-hmm. n'o kɛra o fana b'a dabila mm-hmm. nka naaninan summa l'asa hiya rabi'ul ahwal naaninan fo i ka bere dasa kun o tuma na an karamɔgɔw alimamiw ala ka diinɛ lasebaaw n'an y'an ɲɛ kɔmi n'o m'a ɲɛ an ti wele da n'o fana m'a ɲɛ an t'a fɔ heyi n'o m'a ɲɛ an ti bere jira aa ah, n'o m'a ɲɛ bere kan ka jigin dɛ walahi hayidara hayidara 95 pourcent musulman mali kɔnɔ yan mɔgɔ kɛmɛ o mɔgɔ kɛmɛ hmm. mɔgɔ bi kɔnɔntɔn ni duuru hmm. o ye statistique kɔrɔ de ye o ye jate kɔrɔ de ye jate kura b'o ɲɛfɛ jate kura b'o ɲɛfɛ segu yɛrɛ yan kunu guvɛrinɛri y'a jate fɔ mɔgɔ damadɔ dɔrɔn kɛmɛ na bi kɔnɔntɔn ni kɔ janba de don min bɛɛ ye silamɛ ye ayiwa 96 segu jate segu jate kɛmɛ o kɛmɛ bi kɔnɔntɔn ni wɔɔrɔ bi kɔnɔntɔn ni wɔɔrɔ o bɛɛ ye silamɛ ye ɔ mɛ cɛni sera ka kɛ yan cogo di dɔwɛrɛ tɛ minnu ka kan ka jɔ ka ala ta fɔ u sumayara dɔɔni nka a ma ban an dalen b'a la u bɛ wuli n'u ma wuli a man ɲi ni ala ka tiɲɛ fɔra a bɛ labato dɛ bilahi mɛ dulɔ ye min ye aa kuma kɛra dulɔ ka kira fɛ de sallallahu alaihi k'a yira yɔrɔ bɛɛ maa o maa b'a feere i danganen don a minbaa danganen don min bɛ na n'a y'a feere yɔrɔ la o danganen don a bi ɲun eh, talifɛn min na ka taa o danganen don ee a man ɲi yarabi ala sitanɛ ye minnu lajarabi ala k'u bɔ a la an bɛ dugawu de k'u ye i bɛ dugawu kɛ mɔgɔ de ye i t'a danga an bɛ ala de deli minnu lajarabilen bɛ ni nin ye ala k'a b'u la yarabi ala k'u ɲin'a kɔ ala k'u segin u kɔ o n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ yen dulɔw b'a la dɔrɔguw b'a la mɛ i bɛ wajuli miliyɔn kelen mɛn i tɛ nin kelen mɛn a na a juguya ti fɔ a cɛnikɛ nɔ ti fɔ karamɔgɔ ti kuma kan o tuma na weleda nakun kɛra mun ye karamɔgɔya kɔrɔ ye di kuranɛ dɔnkun ye mun ye

a bɛna ɲɔgɔn bila ɲumankɛ sira kan wa tanhawna anil munkar a bɛna ɲɔgɔn bali hmm. ka bɔ wale jugu kɛli la wa a yɛrɛ dan bɛ ala la ka sɔrɔ a yɛrɛ dan bɛ ala la mɛ ala ko an ka siran hmm.

hali aw minnu ma cɛni kɛ n bɛ balawu jigin a bɛɛ kan kuranɛ ye nin de fɔ kuranɛ ye nin de fɔ ko an ka siran ko de ittaqu mhm. fitnatan
ko mɔgɔw a ye siran mhm. silamɛw a ye siran ne ala ka fitinɛ ɲɛ ni n ko n b'a lajigin hmm. ni tɔɲɔni warala dangadenya warala hmm. binkanni warala faamaw ka faantantɔɲɔ warala karamɔgɔw ka dabalijugukɛ warala aa ni n ko n bɛ balawu jigin a tɛ tɔɲɔlikɛla dama ta dɛ o kama an ka kan ka siran n y'a fɔ aw ɲɛna ala delila ka mɛlɛkɛw bila hmm. k'u ka taa jamana dɔ halaki jibirila ye yamaru di hmm. halaki mɛlɛkɛw sinna dugu ma u nana u yanga dugu kunna u ɲɛ bɛ karamɔgɔba dɔnnibaaba dama na eh. dugu kɔnɔ epi dɔnnibaa minnu don minnu sirannen don ala ɲɛ u tɛ ala kota fiyewu
nafolo m'u deturunɛ jɔyɔrɔ jɔyɔrɔ ko fa t'u la
u tɛ tɔgɔ nɔfɛ u ye cɛw de sɔrɔ yen minnu bɛ ala yɛrɛ nɔfɛ dɔnnibaaw la eh. dɔnnibaa sɛbɛ sɛbɛ ka bon ala bolo a y'a janto a yɛrɛ la
n'i ye ala ɲi kɛlɛ ko ala ko k'u ye gɛri deklare ne yɛrɛ ala de la mɛlɛkɛw nana u ye dɔnnibaaw ye u siranna sabu dɔnnibaa bɛ ala bolo cogo min na dɔnnibaa ɲuman min siranna ala ɲɛ a bɛ ala ta kɛ hmm. o ka bon ala bolo dɛ mɛlɛkɛw siranna u segira ka na ala ɲininka ko n'a sɔrɔ olu filila hmm. ala ko ko mun kɛra a ko an ye dɔnnibaa caman de sɔrɔ yen minnu bɛ ka siran e ala ɲɛ a ko bihim hmm. fabdaw
a y'a daminɛ o karamɔgɔw de la a ye karamɔgɔw de fɔlɔ halaki a ka sɔrɔ ka dugu tɔ bɛɛ ta ci
ala kira de bɛ ka nin lakale an ba ayisata ye an ba ayisata ye ala kira ɲininka sɔla salam ko o kun tɛ seli wa
kira ko o bɛ seli o kun tɛ sun wa k'o bɛ sun
wa kɛnu yahuzuna hinatan mina leyili ko mɔgɔw b'u la o kun bɛ su fankelen bɛɛ ta ala ye u ti sunɔgɔ alabato fɛ a ko tuma na munna u halakira
a ko kɛnu
u kun kɛra jamakulu de ye hmm. u ti maa fatani ka bɔ kojugu kɛli la la yanahawna ani munkɛrin faaluhu hmm, hmm. la yatanahawna hmm. an munkɛrin faaluhu
ba u halaki kun ye la yatanahawna ko u kun ti ɲɔgɔn bali an munkɛrin walejugu dɔ kɛli la hmm. faaluhu k'u y'o kɛ hmm. n'u ye walejugu kɛtɔ ye ah. Sun fɔ subhanallah muso julankolon tan ah. sin k'u kɛrɛ sin ka taa ten ha n'i ye denmisɛnw ye dulɔminyɔrɔ la ah. subhanallah u b'u kun suli ka taa manil fard manil jabbar manil muhyi manil mumitu mani nasir wa h a ye ninnu halaki cogo la kuranɛ de ye nin fɔ dɛ nin ye kuranɛ kumakan de ko n ye ninnu halaki ka u bɛɛ ta tiɲɛ a ɲumankɛla n'a jugumankɛla bɛɛ n ma maa bɔ maa na dɛ kumana karamɔgɔw an wuli kuma sera a tun bɛna an da mɛ a ma tɛmɛ yɔrɔ a ye wuli naam a ye tiɲɛ fɔ ala ka jɔn ye ala ka so kɔnɔ naam ka kan a ye tiɲɛ fɔ ala ka jɔn ye zawiyaw kɔnɔ naam a ye tiɲɛ fɔ ala ka jɔn ye a ka wajulikɛyɔrɔ la hayidara an ka diɲɛ hɛrɛ ani lahara ta a bɛɛ bɛ ala kelen de bolo tiɲɛ a ye tiɲɛ fɔ ala ka jɔn ye kan ka kan n'a y'a fɔ naam mɔgɔw b'a minɛ wala o bɛ kɛnɛ kan n y'o de fɔ n ka kuma na ni segu karamɔgɔw bɛnn'a kan bi ko k'a lase segu misiri bɛɛ la ani zawiyaw la ani wajulikɛyɔrɔ la ko maa si kana malo san segu nin kalo in na walahi o bɛ labato hali ni dɔw y'u sɔsɔ malo bɛ gwala o ye malo dama ye jango n'a kɛra dulɔ kan dun jɛnɛya bi cɛni min se adamaden ma n'a kɛra o kan dun wari bi taa danbe bi taa n'ala ma far'i kan bana jugu b'i minɛ i bɛ tila ka n'i ka hɔrɔnmuso tɔw fa so kɔnɔ minnu tɛ jɛnɛya kɛ a y'a lajɛ cɛni tɛ se ka wara ni karamɔgɔw bɛ kuma ala t'i sɔn mɛ anw ta ye min ye gurupu dɔ bɛ sin ka wuli ten ɛ an ka taa dulɔsow ci a ye jele ta bɛɛ bi sa bi an bɛ taa dulɔso bɛɛ ci an karamɔgɔ yanni i ka jele ta ka taa dulɔso ci dulɔso bɛ ci ala ka misiri de kɔnɔ ala ka so mun n'i ma kuma karamɔgɔw fɛ u ka kuma ni karamɔgɔw kumana bilahi dan bɛ sigi nin bɛɛ la a bɛ kɛnɛ kan hayidara ala tulo b'a la alahuma fashat alahuma fashat hayidara hayidara ala ka tiɲɛ ti fɔ yɔrɔ si hmm. n'ala ka dusukun dɔ ma minɛ mɔgɔw y'u ni di kira ma ka sa a nɔfɛ kɛnɛ kan mun na u dara la parce que a ye min f'u ye a min'u ma ni tiɲɛ fɔra dɔrɔn tiɲɛ bɛ faamu kojugu kojugu ayi dara ni tiɲɛ fɔra tiɲɛ bɛ faamu karamɔgɔw k'an ka wuli jamana in lajɛ joli de bɛ ka ka bɔ mali kɔnɔ bi nin kɛnɛ in kan an bɛ dugawu k'an ka militɛriw ye teni bi cɛ o cɛ kan na hmm. sɔrɔdasiw la garidiw la gendarmew ni polisiw la ani protection civile la an bɛ dugawu k'a bɛɛ ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'aw kisi ala k'aw kɔlɔsi a bɛ baara min na ala k'a ɲɛ aw bolo jamana bɛ nin tasuma de kɔnɔ jolibɔn fagali ni fagali mɛ ka sɔrɔ kira salala salam a y'a fɔ c'est-à-dire fagalikɛla mɔgɔ ko a bɛ taa mɔgɔ faga e ka saturu kɛlima fɔ a ye k'a fɔ a ye dɔrɔn un k'a yira ko i jɛnna n'a ye ko n'a tigi ye fagali kɛ i n'a bɛɛ ka kan jurumu na e yɛrɛ ye maa faala de ye bilahi a y'a lajɛ joli bi ka bɔn jamana kɔnɔ mɔgɔw kamana gwanna ee a ye sabali koyi

olu bɛ ka balo mali kɔnɔ bi bɛɛ hakili wulila n bɛ nin de fɔ ka taa ni ka segin ala anw da ye a seli ye anw ta tɛ a seli dama ye dɛ mm. i ye se min k'an ye an y'a kɛ ala anw ye fula ɲɛmɔgɔw wele ka kadɔ ɲɛmɔgɔw wele ka bozo ɲɛmɔgɔw wele ka na n'u bɛɛ ye bamakɔ lidɛri tɔgɔ la an n'u sigira an ko mɛ mun y'aw sɔrɔ cogo di aw man ka kɛ hakilitigi ye aw bɛ ɲɔgɔn bolo san joli walahi u yɛrɛ t'a dɔn a y'u sɔrɔ cogo min na mɛ u sera ka kuma yɛrɛ min fɔ ko maa bɛ min faamu dɔɔni dɔ ko hmm? u ye misi don ale ka foro la k'a ka foro tiɲɛ a ye a affaire passé tribunal la a ma kɛlɛ kɛ dɛ a ye affaire passé tribunal la ko mais o san yɛlɛmɛna ka tila ka na ale ka foro tiɲɛ ka sɔrɔ tribunal ma kiiri tigɛ a ko u bɛ se k'u sigi o sigi cogo la ten mais mɔgɔw ma min faamu fulaw dama tɛ misitigi ye koyi ni fulaw ka misi bɛ forow tiɲɛ wa a k'a dɔn kaadɔw dogɔnɔw bɛ yen minnu ka misi ka ca fulaw ta ye u bɛ kan ka balo ɲɔgɔn kan o cogo de la mais hakili yɛlɛmɛlaw de nana hakili yɛlɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ taa dɔ faga ninnu na kaadɔw fɛ yen olu b'a ko fulaw don u bɛna dɔ faga fulaw fɛ yen olu b'a fɔ ko kaadɔw don ka se k'u kari ɲɔgɔn na tan karamɔgɔw an kan k'an seko kɛ dɛ u nana su saba kɛ bamakɔ anw de jɔlen bɛ n'u ye an ma dɔrɔmɛ ɲini maa fɛ lahara an bɛ jɔ ala ɲɛ min b'an kun na an y'o de kɛ k'a kɛ pour que an faso ka lafiya mais an kumana o fan minnu fɛ hali an filɛ sigiyɔrɔ min na olu ka mɔgɔ ma plaigné fɔlɔ mais a man ka da o dama ma mɔgɔ wɛrɛw bɛ karamɔgɔw la min bɛ kaadɔw dɔn kaadɔw bɛ min dɔn fulaw bɛ min dɔn min bɛ fulaw dɔn n'o karamɔgɔw bɛɛ wulila ka jɔ bi ka ninnu fara ɲɔgɔn kan u seko la walahi ala bɛ bɔda ji ni dekun b'i balima kan i yɛrɛ ka jɔrɔ dɛ ala de b'a laban ko dɔn ala k'an n'u kisi ala k'u bɛn kelen ma cɛnnikɛla minnu bɛ ka essence bɔn nin tasuma in kan hmm. yarabi ala k'u dɛsɛ mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ hɛrɛ ka don jamana in kɔnɔ ala k'i dɛmɛ ala k'olu de se ala k'olu de se dekun kɛra mais anw b'a lase ka sɔrɔ ala y'a fɔ hmm.

muru ye i y'a bɔ ni marifa ye i y'a bɔ ni pɔsɔni ye i y'a bɔ ni dabalijugu ye i y'a bɔ ni kɔrɔti ye a bɛɛ ka kan ni ka bon ala bolo a ye ni kɔlɔsi ni kiiri ka bon lahara ala ko maa o maa y'i tugu ka maa kelen fa walima e de kɛra sababu ye ka cɛnni don jamana kɔnɔ i n'a fɔ minnu nana ni dulɔ ye an fɛ yan ani minnu bɛ na ni dɔrɔguw ye ko ala ko k'a b'u jate de k'olu de ye mɔgɔ bɛɛ faga mɔgɔ o mɔgɔ ye mɔgɔ kelen fa ou bien i ye maa dɛmɛ ka maa fa ko e bi jate ala fɛ de ko a ye diɲɛ bɛɛ faga fula karamɔgɔw a ye nin fɔ fulaw ye kadɔ karamɔgɔw a ye nin fɔ kadɔw ye bamanan karamɔgɔw hmm. a ye nin fɔ bamananw ye ni ka bɔ ala bolo ni bɔli man di ala ye ala ye mɔgɔ don janɛmɛ na mɔgɔ min bɛ seli ka sun a bɛ siran ala ɲɛ jakuma dama kama jakuma kama ala ye muso don janɛmɛ na pourquoi a ye jakuma siri a ma sɔn ka ji d'a ma a ma sɔn ka dumuni d'a ma fo kɔngɔ ni minɔgɔ ye jakuma faga ala ko n jɛnn'i ka baara bɛɛ kɔ i bɛ janɛmɛ kɔnɔ i ma hinɛ bagan na ne yɛrɛ ala ti hinɛ e la alors mɔgɔ min kɛra ni bɔli sababu ye hmm. hali kana ala bato bilen hali kana ala bato bilen nin ye bagan de ye mais adamaden dun eh! ɔ ala ko tɔgɔ jumɛn bɛ se ka fɔ nin na foyi i ye dutigi fa ka bɔ a denninw kɔrɔ ah! diinɛ jumɛn nana ni nin ye ni silamɛya don hmm. ala ko kuranɛ kɔnɔ ko silamɛw hmm. kafiri n'a ka boli kafiri n'a ka boli n'a bolila silamɛw b'a nɔfɛ a kamana gannen a nan'i kari e ka so ee a ye n dɛmɛ a ye n dɛmɛ u bɛ n nɔfɛ u bɛ n nɔfɛ ala ko fa ajiru ko i ka ko i ka a sɔrɔnali minɛ a fɔ silamɛw ye a ye dan yen a kana don n ka so ko kafiri n'a ka boli bisimila ina ahadun minal musirikina alimusirik o de ye bolibatola ye ko ni bolibatola dɔ bolitɔ sera a ma ko silamɛw bɛ n nɔfɛ a jigi tigɛlen silamɛw bɛn'a minɛ ko n'a donna i ka so hmm. walima a nana jɔ i kɛrɛfɛ ko n ye n kalif'i ma ala ko fa ajiru kafiri sɔrɔnali minɛ a minɛ ne ala ko ten nin diinɛ in bɛ se ka kɛ maafa diinɛ nin bɛ se ka kɛ terorisi diinɛ kafiri min ko a tɛ ala fɛ ko n'a ni boli sera i ma ko i k'a kalifa a fɔ silamɛw ye a ye segin a kalifa donna n na wa n b'a kalifa minɛ kuranɛ ko ten kuranɛ kafiri n'a ka boli o dama tɛ dɛ ko hata yasima kalama ala eh. n'o kɛra dun dumuni d'a ma a kɔnɔ falen i ka diinɛ ɲɛ fɔ a ye i ka boli yɛrɛ ɲɛ fɔ a ye jɔyɔrɔ tɛ boli la jirikuru dilalen don walima fara dilalen o n'a ɲɔgɔnnaw don a ɲɛ fɔ a ye ko kana jagoya dɛ n'i y'o ɲɛ fɔ a ye dun n'a ko n y'a mɛn nka ne ti don i ta la ala ko a ma cɛ dɛ summa abligohu ma amanahu eh, summa abligohu hmm? ma amanahu ko o t'a bannen ye dɛ ko i ka tila k'a tɛgɛ minɛ a ɲininka n'a ko a ti don i ka diinɛ na k'o tuma na an b'a kɛ cogo di sa a b'a fɔ segu silamɛw de bɛ ne nɔfɛ pour que ka ne hakili kɔni sigi ayiwa fo i ka taa ne ye marakala ala ko a se marakala kan'a to segu yan dɛ taa n'a ye marakala parce que a ko k'a hakili bɛ sigi yen de o tuma na abligohu ma amanahu taa n'a ye hakili sigiyɔrɔ la a y'a lajɛ kafiri n'a ka boli ala ko silamɛ ma a kalifa minɛ ala ta fɔ a ye n'a ma sɔn a bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min na taa a bila yen o ala b'a fɔ i ye ka taa mɔgɔ dɔ ni bɔ a la la ilaha illallah ala k'an balimaw kisi ala k'an bɛɛ kisi hasubunallah hasubunallah n'i ko i bɛ ala ta fɔ i sɛmɛ ala la mɔgɔw tɛ se nkalon fiyewu diɲɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan u tɛ se ala kelen de bɛ se al wahidul qahar u tɛ se musow a sara bɛ ala bolo nin y'aw ka laadala kɛnɛ de ye nka maa caman b'a ta sɔrɔ a fɛ musoya tɛ gansan ye n'i ye waliyu o waliyu ko mɛn muso dɔ den don o de ye sin d'a ma n'i bonyana cogo o cogo mm. kana ɲinɛ kunun kɔ o de la masakɛ dɔ ko dɔ ɲaamina a bolo a solila ka bɔ naam ko a bɛ taa a ɲɛnabɔ a n'a ka minisiri naam u solilen n'a ta bɛɛ naam u ni cɛ dɔ bɛnna naam lɔgɔsiriba dalen b'a kun a bɛ kan ka wɔsi ɔhɔ masakɛ ko cɛ ma ko sɔgɔmada joona in na wa naam a ko ɔhɔ ɔhɔ a ko mun y'i bila nin na hmm. a ko mako a ko mun mako a ko ne bɛna nin de ɲini hmm. sɔgɔma joona k'a da n kun na tan ka taa n'a ye sugu la masakɛ ko nin bɛ feere joli a ko dɔrɔmɛ naani u ka naani a ko nin ye don o don a ko nin ye don o don ye a ko i bɛ mun kɛ naani in na a ko n bɛ kelen ta k'o kɛ ka juru sara n bɛ kelen kɛ ka juru don n bɛ kelen fili buwa dingɛ kɔnɔ ne ni n ka denbaya bi kelen ta dɔgɔtɔrɔ an furakɛ hayidara akibaru hayidara masakɛ ko a ma ko n y'a mɛn hmm? ko nka ko i kan'i ka fɛnw feere sɔngɔ nɔgɔ na hayidara cɛ fana ko masakɛ ma ko n y'a mɛn hayidara u taara hayidara ci ɲɛnabɔlen masakɛ hakili sigira tuma na masakɛ ye premier ministre wele ko na yan da yan a ko cɛ ye min fɔ a kɔrɔ ye di voilà ala hayidara
ah, minisiri ko masakɛ ma ko i bɛ tile saba di n ma naam n b'a ɲɛɲini premier ministre wulila ka dugu don ɲɔgɔn na u ye cɛ bɛlɛ wo min kɔnɔ ni u ye ɲɔgɔn kunbɛn yen komi cɛ ko don o don don minisiri ye sira in dɔ dɔn a b'o la dɔrɔn dɔgɔ bɛ cɛ kun a ko alhamdulilayi n ye mago sɔrɔ a ko cɛ ma a ko an karamɔgɔw ne de bɛnna yan o don i hakili b'a la a ko ɔhɔ a ko i ye kuma min fɔ masakɛ ye a kɔrɔ ye di a ko masakɛ ko ko n kana n ka karayogo feere da nɔgɔ na a ko a y'o fɔ a ko e b'i ka karayogo feere joli a ko fo i ka nin sanu hakɛ in di yan fɔlɔ dɔgɔ ti ɲini bilen o minisiri ko baasi foyi t'a la minisiri y'o ɲini ka d'a ma a ko n y'a fɔ ye hmm? dɔrɔmɛ naani n bɛ kelen kɛ ka juru sara ne fa de ye n ta fo ka na n kɛ kamalen ye
bi ne fa dɛsɛra n bɛna dɔrɔmɛ in di n fa ma n fa bɛ balo n'o ye o don in o ye juru sara de ye juru don tɛ takbir
denmisɛnw a ye bangebaaw bonya
a ye nin mɛn hayidara da a ka sɔn a fɔ ala tɛ yen o ye lahara ko ye nka i jija i bangebaa ka nisɔndiya i kɔrɔ n'i y'i bangebaa diɲɛ sɔrɔ kana siran foyi ɲɛ foyi tɛ yen bilen foyi tɛ yen a ye barika ɲini
aha denmisɛnw a y'a bangebaaw bonya
n'ala ye hɛrɛ min k'a ye a y'a fɔlɔ u la a kana sɔn a n'a muso ka sɛ dun ni dɔ t'i ba n'i fa bolo kana sɔn kana sɔn
n'i ye dumuni duman sigi i ɲɛfɛ i muso nana dumuni duman sigi n'i y'i sigi a kunna n'i y'a dayɛlɛ ah. i yɛrɛ y'a dɔn nin ka di i miiri i bangebaaw la fɔlɔ mun b'u bolo
denmisɛnw a y'a janto nin na mori nasi tɛ sɛbɛn tɛ bangebaa ka barika o b'i ka diɲɛ dilan yan maa si tɛ se k'a bali maa si
dabalijugu ye tiɲɛ ye mm. hasidi ye tiɲɛ ye mm. ɲɛjugu ye tiɲɛ mm. nka a bɛɛ langari ye barika de ye
bilahi bilahi
Haydara. Haydara.
ni turabudala ye turabu gosi dugaden nɔfɛ ala bɛ saraka min jira a la a dondara ta don a ta tiɲɛ ta tɛ turabudala tɛ se k'a ye
ni mɔri jugu ye kawatimu gosi dugaden nɔfɛ a hindu don dɔ a bɛ fili baara bɛ tiɲɛ barika de b'a kɛ barika denmisɛnw a ye hayidara lamɛn a ye barika ɲini a y'a bangebaaw bonya
a y'a bangebaaw bonya hayidara hayidara cɛkɔrɔ ma fila fɔ cɛ ko a ko n bi kelen kɛ ka juru sara naam n fa ye ne ta ɔhɔ ne kɛra cɛ ye bi ne fa kɔrɔla naam n bi dɔ d'ale ma a bi balo n'o ye ɔhɔ juru sara don o don kunun kɛ min tɛmɛna hayidara a ko kelen bɛ yen naam
n b'o juru don denkɛ kelen bɛ n fɛ n bi dɔ di o yɛrɛ ma o ka taa dumuni kɛ
o ye juru don dɔ ye o la n b'o juru don a ko kelen bɛ yen n b'o fili bɔgɔdingɛ kɔnɔ
a ko denmuso kelen bɛ n fɛ
n bɛ kelen di o ma o k'o dun i ye min di i denmuso ma o filila bɔ a dingɛ kɔnɔ sabu n'a lamɔna i tilalen kɔ a falila dɛbɛ dɛbɛ dɛbɛ
dɔ bɛ sin k'a ye ko ale b'a fɛ o bɛn'a ta ka taa n'a ye
sisan a tɔ ye dɔrɔmɛ ye sa a ko ne yɛrɛ ni muso b'o dun Hikima bonyana minisiri bolo a ye min demande o y'o ɲɔgɔnna wɛrɛ fara a kan lɔgɔ ɲini banna ala k'an ka sɛgɛnw ban ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye ala k'an sago d'an ma ala k'an sago d'an ma ala kan'an malo ala kan'an labila ala k'o kɛ ala kira bonya kama bi don lahɔrɔma sɔli ala rasul foli bɛ segukaw ye ko bayakɛla caman bɛ yen o y'an ka foro kɔnɔna ye lahara an ni cɛw bi jɔ yan ayi an ti jɔyɔrɔ kelen an n'u ti jɔyɔrɔ kelen ayi walahi an n'u ti jɔyɔrɔ kelen fo ni min y'a yɛrɛ janfa an bɛna baya kɛ yan'o cɛ an bɛ se k'aw fo jamiya a sara bɛ ala bolo a ye min fɔ a y'a kɛ a ye min fɔ a y'a kɛ ala k'an n'aw dɛmɛ an karamɔgɔya idara ye tɛ dɛ a ye karamɔgɔ bɛɛ bolo mɛ karamɔgɔ yɛrɛ u jɔrɔ o kɔrɔ u ko ansaruw bi u bɛɛ bonya u ma maa bɔ maa na a kana maa bɔ maa na a ye karamɔgɔ bɛɛ bonya ala de b'aw sara

o kɛra o kɛra o la an bɛna baya di ala ɲɛ kɔrɔ a fɔlɔ n ti fila fara ala kan n ti fila fara ala kan n ti sonyali kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'an n'aw dɛmɛ ala k'an s'a kɔrɔ ala ka yafa an ma sɔli ala rasul sanga bali fila dɔnnibaw kɛ dɔnnibaw fila cɛtigiw kɛ cɛtigiw n'ala sɔnna aw bɛ aw bɛ na ɲɛw siri baara nɔgɔyara an bɛɛ bɛna jɛ ka fatiya kalan ɲɔgɔn fɛ ka salatu kɛ karamɔgɔ ala k'a mɛn an bolo ya rabi ala k'a kisi a y'an nafa ala k'a nafa a y'an ka diɲɛ ni lahara dilan k'a d'an bɛɛ ma ya rabi ala k'a mago ɲɛ ala k'a ka du k'a sago ye ala ka don a ni juguw cɛ ala k'a kisi k'a tanga o la an bɛna fatiya ta sɔrɔ ci de bɛ yan awɔ.